Filɛbagaw an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'aw barika da k'aw fo k'aw dansɛ aw ka kunnafoni kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya kuma wɛrɛw kan minnu bɛ kɛ mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Actu Paix nin y'a tako kɛmɛ ni bisaba ni seeginnan ye bakurubaw de filɛ nin ye mali kɔnɔ walasa hali bi ka se ka kɔrɔgɛlɛ wale ni binkanni wale jatigɛwale ka se k'o kɛlɛ Think Peace sigi kɛrɛnlen dɔw kɛ fɛn minnu fɛn minnu kɛla o ko kɛnɛ kan an bɛna an da s'o ma bi don kibaru kɔnɔna na hali bi mali la sikasokaw fɛ yen nɔ alo Think Peace o wulikajɔ minnu bɛ kɛ walasa ka se ka kunbɛn kɛ kunnafoni jatigitanw olu siratigɛw la fɛn minnu kɛra o ko la an bɛna lajɛli k'o fana na an bɛ taa cadikaw fɛ yen nɔ olu ye kulu kura dɔ sigi sen kan min ye diinɛ ɲɛmaaw dama ye bɛn ani kelenya ko la cadi jamana bɛɛ lajɛlen la fɛn minnu fɛn minnu kɛra o ko fana na an bɛna ɲɛfɔli k'o la o de ye bakurubaw ye a kana taa yɔrɔ la walawala bɛna k'aw ye sɔɔni i n'a fɔ an y'a fɔ na cogo min na min ye mali kɔnɔna na wulikajɔ dɔ kɔni kɛla kɛla sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye min kɛla juin kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn ka taa a bila a tile bisaba la secrétariat permanent de la politique nationale de prévention Et de lutte contre l'extrémisme violent et terrorisme o ye kulu kɛrɛnnen ye an ka jamana ka kulu min bi jatigɛwale ni karɔgɛlɛya wale kɛlɛ min ye a ko kɛnɛ kan Think Peace ale maa ɲɛmaa tun bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ coordinateur national la ni o ye Abdou Kola Bocoum ye ale kɔni ye u ka barodakun dɔ ɲɛnamaya barodakun min tun bɛ boli bɛɛ kelen-kelenna ka jɔyɔrɔ kan janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa ka se ka jamana wulikajɔ kɛ fɛn fɛn min bɛ kɛ sabati fɛn ye janko maa minnu bolo bi a baaraw la o kɛnɛ kan hakililafalenfalenw kɔni kɛra a ye tɔmi kɛrɛnlen da fɛn min kan o de ye bɛɛ lajɛlen k'i sen don a la k'a daminɛ denmisɛnnin sifinw na ka taa bila ɲɛnatigɛw la minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye jamana yɛrɛ u ka cidenw ye n' olu bɛ tali kɛ baara yɔrɔ baara yɔrɔ olu ɲɛmɔgɔ kan minnu bɛ yen k'a fɔ olu ye marabagaw ye ani ka taa se sigidala maaw ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ n'o ye jamanaden kanamaswaw ka tɔnw ye n'an k'a ma ko société civile ani ka taa se min kɔni ye bɛɛ lajɛlen ka se ka i fanga fara ɲɔgɔn kan k'i hakilila fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ dabali minnu bɛ yen nɔ ɔ min kɔni ye fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka nin ko dalakuru kɛlɛ kana kɛ mankan kana kɛ wɔyɔ kana kɛ karɔgɛlɛya walew ka se ka dabila maaw ka se ka kun u yɛrɛ ye u ka don o don baarakɛtaw la kuma kɛla nin kelenna bɛɛ lajɛlen kan sigi kɔnɔna na a kɛla sababu fana ye ka Tɔmi kɛrɛnkɛrɛnlen da fɛɛrɛ ni dabaliw kan janko diɲɛ kununko anw ka jamanaw kɔnɔ an tun bɛ baara kɛ ni fɛɛrɛ ni dabali minnu ye an ka sigidala ɲɛmaaw olu ka wulikajɔw ani u ka faso kanu tun bɛ se kundama min na denmisɛnnin sifinw olu jɔyɔrɔ ka bon a ko siratigɛw la kosɛbɛ sabula olu bɛ se ka kɛ maa ye maa minnu bɛ bɛn ni kelenya kolokolo sigi ka se ka ja an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma kɛla nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Finpisi kɔni ye nin sigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye min senfɛ a ye a ka timinandiya an'a ka cɛsiri ani a ka kan di kurakuraya tuguni bɛn ni kelenya ko la kɛlɛ olu ka kunbɛn k'a sɔrɔ u ma wuli fɔlɔ o minnu bɛ yen k'a fɔ ni wulikajɔ bɛ kɛ u fanfɛlaw fana fɛ o de ye bɛn kuntaalajan ye walasa ka se ka sabati Maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye kuma kɛra nin fana kan baaraw bɛ kuncɛ waati min Bakuruba filanan bɛ taa n'an ye Sikasokaw fɛ yen nɔ finpisi ye kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan nin y'a tako filanan ye u y'u tɛgɛ di jɛkulu ma o de ye Search for Common Ground ye u ka wulikajɔw senfɛ alo finpisi o kɔni kuma fɔ la ka se ka kuma di sigidaladenw ma ka kuma lasegin o fɛn min ye baara in bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye poroze kɛrɛnkɛrɛnlen min an k'a ma ko mara ni kunnafoni ɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka faso jɔ denmisɛnnin sifinw ani musolakaw diinɛ ɲɛmaaw ani laadatigiw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan hakilila falen-falenw ale ni ɲɔgɔn bilasira kɛnɛ kun don janko min ye kunnafoni jatigitan ye ani kuma minnu bɛ kuma ni turumaw ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka maaw kɔ don ɲɔgɔn na o kumaw ɔ an ka se ka an janto olu la cogo min na a kɛra hakilila falen-falen kɔni kɛnɛ ye min kɛnɛ kan maa caman kun bɛ yen nɔ ni u ye u ka fɛlaw fɔ a ko siratigɛw la fɛɛrɛ wɛrɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ finpisi bolo janko alo finpisi o min ye nɛgɛjuru sira ye min bɛ labila maaw ye n'i ye ko ye ko min bɛ yen k'a fɔ n'o kɔni ye dansagon ko ye walima o ye karɔgɛlɛya ko ye walasa ka se ka eh, o kunnafoni di walima ka ɲininkali kɛ a ko siratigɛw kan ɔ min bɛ kɛ sutura kɔnɔna a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ o fana ye o nɛgɛjuru sira di min bɛ yen nɔ ni o ye 200 plus 223 82 12 03 83 ɔ min kɔni ye n'i y'o kun ka ban ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu fana bɛ i jaabi i lako ye mun ye walasa o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛdɔn an b'a ladɔnniya k'a fɔ o baarabolo min filɛ nin n'an da bɔla ka don a kuma na o baara bɛɛ lajɛlen kɔni bi musaka bɛ bɔ farajɛla jɛrɛ tɔnba ni o ye Union Européenne ye minnu bɛ yen k'a fɔ wulikajɔw bɛ senna an bɛ don min na fɔ bi a kɛ kun de ye walasa bɛn ni kelenya ka se ka sabati an ka jamanaw kɔnɔ maaw ka se ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka sɔrɔ maa ma dankari kɛ maa la ani bɛn ni kelenya u ka se ka kɛ an ka sigidaw sinsinbere cogo min na bakuruba sabanan bɛ taa n'an ye jamana kɔkan Cadikaw olu ka jamana kɔnɔ Jamena o y'u ka jamana faaba ye ɔ wulikajɔ dɔw fana kɔni kɛla yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye diinɛ ɲɛmaaw olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa min kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen sigi ka se ka kɛ sababu ye maa minnu tɛ diinɛ kelen na olu ka se ka eh, hakili jagabɔ kɛ janko fɛɛrɛ ni dabaliw la ka se ka kuluba sigi kulu min bɛ bɛn ani kelenya kolokolo u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sigi kɛ damu ye kunbɛn in kɛnɛ kan min ye conseil national des affaires eh, islamiques du Tchad min ni min jɛkuluba ye min bɛ silamɛw tɔgɔ la ale ni conférence épiscopale du Tchad olu kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye jɛkulu sabanan ye o ye église et mission évangélique au Tchad olu jɛkulu saba de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa min kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye hakilila ka se ka bɔ ka bin min kɔni ye jamana marakɛbaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye fɛn ye fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka sigi kɛ damu ye sabula kumaɲɔgɔnya bɛ don sigidaladenw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye balawu ye walima u n'a ɲɔgɔnko a bɛ olu dafa ɔ min kɔni ye kumaɲɔgɔnyaw ye u fana bɛ kɛ sababu ye ka eh, don diinɛmaw olu ni eh, ɲɔgɔn cɛ ɔ min ye hakililaw ye A jirala k'a fɔ minnu b'a ko ɲɛma ko u kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka sen don walima u ka magan jamana yɛrɛ ka kolo suma kama k'o kɔni ye fɛn ye fɛn min maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la bilen an ka jɛ ka kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ cɛ kelen denw ka se ka hakililaw kɛ kelen ye jamana yɛrɛ ka basigi ni ɲɛtaa kuntaalajan k'a bɛ bila o fana minɛn de kɔnɔna an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa kana ka se ka sabati Tchad jamana kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kulu kɔni ka baara bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn fɛn min ma o de ye fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'o ye bɛn ni kelenya kuntaalajan ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Tchad jamana kan u ka baara dɔ fana bɛ bɛn o ma o de kama kɛnɛ bɛ kuncɛ waati min na minnu b'a ko kɛnɛ kan o caman y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni a tɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan sabula a bɛ bɛn ni kelenya de kolokolo Tchad jamana kan o de fana bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka barika da n'Ala ma baasi kɛ aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida wɛrɛ kɛnɛ kan